ọ ya kwesị bụ ekene ị ga-ekene m. chegodi adaobi ị na-eche ka m buru ụzọ kenee gị i buru ụzọ kene m o nwee ihe mere ne asọrọ m gị ọfụma ị ga-ewelu nkene na-asọpụrụ m n'ụlọ a. obi ya bụ echiche ndị mgbe ochie mgbe ochie hmm. nye ka ofu nwata nwaanyị kpọrọ m ka m pụrụ apụta ị jere ịgbado ya m kala ịgbadokwu ya o wee lotere m na m ejirọ ego otu a ị dị kezi ka i si ajụrụ m ojiri ajụjụ ịmarazi na otu a ka m si wee pụọ ilo Obi. Nwanne. Ọ bụrụ na ị chọọ ịgbado nwaanyị otu a ị dị, i jebe ebe a na-arụ ụgbọala, ka ị fụ kirikiri ụmụazị a na-elecha nri. Ị chụọ ha, ha ga-ekweta gị n'ofu ntabi anya. Nwanne ya bụ ihe ahụ, akarịrị m ụmụ nwaanyị ahụ. Mm. Ị karị ha, i wee dị otu a, negodu ife i yi.

nke a bụ nke gị boni ị na-ajụ ah. ese adaobi eh? ọ dị ka ị chọkwa ịgbado nwanne m nwaanyị ọkwa ya. mụ gbado adaobi ị ma na adaobi dị ka nwanne m nwaanyị cheka nwa gị ị ga-akwụsị ụdị echiche a ị na-eche maka mụ o biko boni ọ ga-efu gị ama m gị ọfụma gị nwa ya-achụ nwa udele kele ọgọdọ gị na nwanne m nwaanyị ama nwenwu mmekọ agwasịgokwa m anyị ga-ekwu ihe a emechaa o hello biko mụ na ndị isi ahịa m nọ na nzukọ kịta biko ka m kpọchie gị azụ Okay. Daalụ. Boni, Mhm. ọ mụ bụ ndị isi ahịa gị. Obinna, nkata ahụ nkata anyị ji ebulite ọnọdụ. Ya ọ tabi? Ee. Ehe. I wee bulitecha ọnọdụ nke gị wee butuo nke m ọkwa ya. biko biko biko hello Clara abatago m obodo oyibo m gara oh. ee eh. ọ dị ka abatara m taa ee na anyị ga-ahụ anyị ga-enwe anyị ga-afụ m ga-afụ gị emecha o ee m ma-akpọ gị m ma-afụ gị emecha m ma-afụ gị emecha ok ị ma na afụrụ m gị n'anya ọfụma ọfụma nụ afụka m gị n'anya ok ka m kpọ gị emecha o biko ok ọ gịnị Ewu, Boniface, Eh? onye mere gị ihe a na-eme gị? ka onye mere m gịnị Abụ Obinna. Ko- ah, ị ma ka a si agba egwu a ị ma ka a si agba egwu a cheka ngwa gị ana m atụrụ ụmụ nwaanyị ndị a ashị ee ashị na-eme ha ebute ego nnukwute ego m ji akwado onwe m ihe n'anya nwanne igwe egwu ifugoni a na ifugoni a na ịma anya nwanne na maka biko ma bụ iwu obere nwa Ee, ngwa wetara. Wetara nna. Eh, Nọdụ anị, nọdụ anị. Eh, hey, Ebe a ka m bi o. ụlọ gị amakakwa ọ naanị gị bi ebe a Ee, mba mụ na nne na nna m bi e, mana n'oge adịghị anya izu ụka na-abịa kịta m kwara ngwongwo m gawa n'ụlọ nke m n'eziokwu ana m eche na ugbu a na ị ga-enwego akụnụba n'ebe dị iche iche site n'ahịa ndị ị na-atụbata atụbata na nke ị na-atụpụ atụpụ ịgwa gị eziokwu ọ bụghị ihe m tụrụ anya ka m na-ahụ ebe a nwanne ihe m bu n'ezinụlọ a karịrị akarị wee tinyekwara ihe ndị ọzọ m na-emekwa mana nsogbu adịrọ ngwa ahịa m dị n'elu mmiri anata buru ibu ị ma ego one dị n'ime ebe a nde naira iri ise nde iri ise mba elu ma gwa m gị zaa ilo a dobe ya dị ọcha ị ka nọ n'ebe a ka efi n'ebe eme ka ọ bụsịba kulie jee dozie ezi n'ọnwa ya obinna ya na ị ka bụ aka ekpota ọkwụrụ a na-enye nri i richa ị sị nne daalụ nwa obere ihe ka ọ fọrọ ka ị ghọrịa m pụọrọ m n'ụzọ anụ mpam onye dị ife a nwanne mbọ izizi m gbara gbasara ibulite ọnọdụ m o mebere m nke ukwuu mgbe m batara ebe a wee yasasị ife niile ebidogonu kedu ihe na-ekorịta iche na egwu egwu mgbe nsiza mebido ngwa ngwa nna cheka mkpa gị ị ga-ebugodo ụzọ eh, biko gbanwoo ụdị ekike a ị na-eke adịrọ mma tupu ndị ọrụ gị ga-abịa n'ụlọ nka gbaa mbọ ka ị ma na okongwu gị apụgo n'ụlọ tupu ha abịa ị na-anụ ihe m na-agwa gị ife ọzọ m ma-agwa gị bụ ha abịa ị sị ha na ụlọ nka ọ ngị nwa nwe ya ma nwekwa ụlọ ndị batago dịcha n'ebe ị na-abịa ebe a mgbe ọ bụla ị nwere akụkọ ọbụla gbasara ihe afịa nke ahụ abụrọ nsogbu nsogbu m nwere kịta bụ ụmụ nwanne m ha na-ama ka esi achịnyere mmadụ aja na garị obi o nwe ebe mmiri na-ehi ebe a na-awụ arụ ka i nyere m aka dozie ya egwu ihe ahụ gwara gị ha na-ama nnọọ ka esi emebi ife obinna ka egwa gị na ọ mụ mebiri ya asịkwa m na ọ gị mebiri ya mana ị fụrụ ebe m na onye nwoke na-akpa nkata wee buru ọnụ gị bịa tinye ya ọ bụrụ ibe ka ị mebiri kịta hmm. makwa m na ụmụ nwoke na-agbacha asịrị ma ị ga-achọ itinye ego ebe ị ga-erite uru mmaji kwuru mmaji Obinna ụmụ ahịa unu na-azụ n'ikuku mmadụ emecha ọ gaghị ahụ isi ego ọ gaghị ahụ uru ego mụ anaghị etinye ego biko nke a bụkwa ahịa ikuku n'isi m ka ị ga-etinye ego ahụ na gịnị meziri aga m eje ree gị n'ahịa ebe a na-ere mmadụ ka ọ gịnị Ma ego m na-ana gị bụ ego m eji na-akụ akụ gịnị bụ na-akụ akụ gịnị ka ị na-akụ ego m na-eji na-ego akwa ego akwa Obinna ị na-eje ịzọ agbọ m ụmụ nwoke ụwa niile ka ọ gịnị m ga-eji were ego m na-enye gị ji na-ego akwa ma ihe a bụkwa ohere ezinụlọ a na-achọ ka o wee gbuo ụtọ ụtọ Ee. isi na-ego akwa mana ị ga-etinye ego ya ego mgbagharị kekwa nke bụ ego mgbagharị ego ụgbọala nụ mgbe ị jizi ụkwụ na-ejegharị mana ị sị m ga-enweta uru mmaji kwuru mmaji Ehem. ngwanụ ka anyị zụkọ nwanne nyegodi Prada ebe a nye Gucci ebe a Ee.

onye ahụ madam Betty ọ dị n'obi ee madam Betty obi dị m ụtọ ịmata ihe iwu e nwekwara agwa na achịcha ya na mmiri ji eji wewụda ga ebe ịtọ agwa na achịcha baby ee obi m biko N'ụgbọala anyị, anyị nwere shawarma ebe ahụ. Oh. Ị ma na m ada eri nri akwọrọ aka were. Ama m, ama m. Um, ka m ga weta gị ya kịta o? Oh. Jebe, ọ ihe m ji ekwu okwu. Hmm. Obinna, ị ga-echefuzi maka agwa na achịcha afụ o oh, biko. Obi m. Jebe. M bịa. Madam Betty, ka m bịa. bịa bịa bịa bọni nwaanyị ahụ kpọọ gị baby eche na ị sị na onye ahụ nwe ụlọ ebe i bi o nwe mgbe m ji wee gwa gị na onye ahụ nwe ebe m bi cheka ngwa gị cheka ngwa gị ịkpasugo m iwe tupu m pụta ebe a biko nwanne keezi ka e si kpasu gị iwe cheka ngwa gị obinna ka i si wee chee na ị ya-eweta agwa na achịcha ya ahụ madam Betty na-ahụ ihe na-eme otu a madam Betty kee ka i si wee chee na ọ ya-erinwu agwa na achịcha biko ihe m na-emekwanụ bụ ka m wee meta unu mma mana emegonu m ọgọ kote okwu ọkụ ya nsogbu adịlọ nsogbu adịlọ madam Betty bụ oke nwaanyị oke nwaanyị ji ego

ị na-afụ nwaanyị a madam Betty achọrọ m ime ya ego ma a kpọọ mkpu n'ife a ego chọrọ ime ya ego ihe a na-achọ gịnị na-emekwa aka ji akụ obi ji ọnụ oyi nke karịrị nke a na-abịa mụ na o mesiela m ihe niile m chọrọ n'ụlọ isi chi n'igwe dọtụ ego hapụ na okongwu ahụ anyị niile kịta na-alụkọ n'ụlọ a. m ma na-enwecha ndị ọbịa kwa mgbe kwa mgbe site na kịta gawa n'ihu anyị anaghị aghọta ihe ị na-ekwu nwanne ị gaghị aghọta ya n'oge adịghị anya unu aghọta ya sọsọ ihe unu ga-emere m bụ ihe m gwara unu unu emee ya. ọ ga-efu ego nsogbu adịghị anyị ga-ejide n'ịga anyị ga-eficha ụlọ nke ọma taa nke ọmakwa obi tata bụrụ m satọde anita adị m mma ị na-abịa echi nsogbu adịrọ anọ m ya ee ngwanụ ka ọ dị ebigo nke a so n'ihe e ga-eji wee ficha ụlọ ngwa ngwa kịta obi ya maka na nwaanyị na-achọta gị ka e ga-eji hichara gị ụlọ nwanne o sokwa n'ihe a na-alụ kezi ihe unu che m ji wee chịkọ nyecha unu ego niile m chịkọ nye unu ị gaghị eji anyị eme ihe nhicha ụlọ n'ụlọ mpa anyị nwanne bịa ọ bụla anyị nza ma akwa eji eficha ụlọ i welu ka etinye aka mara ka eji esi eficha ụlọ ngwa ngwa bịa Obinna kekwa onye anyị na-efichara ụlọ tata onye na-emegide isi bịa na ya ka ngwa ụlọ ọmamekwu na otu abụ iwe na ego niile nyicha ụlọ ụlọ anụ na-eweta n'osi adamachụwa ya bụ na anụ e ji kwa ozu na-asọ gị bụ Obinna ịta mana a sị gị nwụọ ị jụ ee o nwere ụbọchị i kwe soro fa ficha ụlọ ọ bụzi na anya si ka ngwele pụrụ eze

Hey, nwanne onye ka m bụzi na nwa sinetọ bịa be m ebidokwala ịsa m isi ugbu a o. mana n'eziokwu

ọ na-eruru ihu ka ị ga na-eme ebe ahụ gịnị ya yikwara o ndụ ndụ ndụ ndụ ndụ ihe a bụ nwa odibo m onye na-enyere m aka na-emepụtasị azụzasị onye bụ odibo gị jee weta m mmanya ngwa gị ee nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ abịawala m kedu ebe ị na-aga m na-eje ka m je bute ndị naira m onye a mere ka i ji mee anyị ohu n'ụlọ mpa anyị ihe a na-achọ gwara m ihe i mere mgbe m hụrụ ume abịrị ebe a bịa ọ dị ka ị wago anya kpachakwala anya gị ma cheregodi ọnwa sinetọ ka ị na-akpọ uru m achọrọ m ịma n'anya anyị aga abụ ohu gị ị na-anụ nwanne wetuo ntị n'ana ka m gwa gị nke ọma ọ bụrụ na unu chọrọ ị na-erite ihe n'aka m n'ụlọ unu ga na-emekwa ihe niine m na-agwa unu unu ga-akwụsị ụmụ agbọghọ na-akpacha ị na-anụ nke ahụ abụrụ ya nke ịbụọ abụrụ onye mekatakwa na-akpọ m Obinna ma m nwee ndị ọbịa n'ụlọ ihe unu ga na-akpọ m bụ maazị Douglas ị na-anụ e mechakwa ị gwa ndị nke ọzọ ngwa kwadonu mpa ga-anụ nke a dịkwana ihe gbasara okongwu gbasara ihe anyị na-akpa kịta nsogbu adịrọ eme ka m tikwuolu gị ego na nke m tibu oge ka ndị weta ego m oke bụ ngwa ahịa m nọ n'elu mmiri na-anata ihe a na-ekwukwanụ okwu ebe a bụ nde naira iri ise a ị mazị onye m bụ ngwa ahịa m na-anata ha n'otu a na-efepụgoro na-eje obodo oyibo mba mba bịa nwoke m a ga-agbapụkwara ya egbe maka asị niile a ị na-asị Eh? sọ gị nwee ibu nọ n'elu mmiri sọ gị na-eje obodo oyibo fa ncha na ezinụlọ ma mba ị gaghị aghọta ka ife m ga-aghọta ngwa gwa m ị madụ ụzọ e si eje ebe ụgbọelu na-anọ ife a bụ asị ị na-asị na ụmụ obere ụmụ agbọghọ a fa ji eso ya like ijiji ọ kwa ya mba o sokwa n'ife a na-alụ asị niile m na-asịkwanụ bụ ka m wee bunite ọnọdụ m ị nọ n'ụlọ m ebe a na-ebulite ọnọdụ ya ụmụaka ibe nọla ebe enyi were aka fa na-alụpụta ife e ji anya afụ Gị nwa bụ ụkpana na fele ọkụ i chee na ọ mmanụ ka ị na-agbapụta ma ị kpachara anya ị ga-ebunitegide ọnọdụ ya ọnọdụ ya ewee buba ị n'ụlọ nga oge anya ya efo yi ọ bụrụ ọnụ ka m na-abụ nwanne Maazị Douglas kamgbe m bịara ebe a etopụbeghị m ọnụ nde naira iri ise m na-achọ ịpụ m n'aka baa n'aka ndị kọstọm Hee. Echekwa m na ị sị na ngwa ahịa gị apụtawala. Gịnị mezi gị na ndị kọstọm ji enwega nsogbu? ha si na ọtụtụ akwụkwọ m ji wee tụbata afịa bụ adịgboroja ya elekwanụ ihe ị ga-eme ugbu a akpọọla m onye isi ha nwunye akpa ọ sị na ọ ya-enye m aka bupụta m ngwa ahịa m mana na m na-enye ya nde naira iri ihe m nwee kịta bụ nde naira ise onye na-agwa mapụ n'isi okwu obinna nwa odibo m agwago m obinna anụmanụ ka ị na-egwanye onye na-ekwu maka onye odibo ụmụ odibo m a eh? o nwechaa ka ha si akpa agwa obinna obinna na agwa ọ dị m ka ị ma na ihe anyị mee kịta bụ obere ife niile na iri m ịgbarọ m eh. ngwa uwe ekpere na nwa si n'ekpere agbanweghị obi ya maka ọ gbanwe ya m ga-eji gị wee gwọọ ọgwụ ego mụa ọgwụ ego ee ị ma na anya na-acha m ọkụ ego a na-ekwu maka ebe a bụkwa nnukwu ego ị nọ n'ụlọ a e wee kwuchaa na a ga na-akpọ m maazị Douglas ma ma nwụ ndị ọbịa ka i mee si ebe i si tipụta ka ọkụkọ kpụ ọkwa n'ike na ị na-achọ agwa m ama m isi na ọdụ ya ihe niile i kwuru kịta achụpụtago gị okwu n'ama mana ofu ihe ka m na-ekwe gị nkwa m ga na-ekwenyere gị aja na gara gị oge ọbụla ee nwanne nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ Hey! Kekwanụ. Ọ dị mma. Ị gwazị m na ị kpọ nwanne gị nwoke abịa. Mba o, enwe nwanne m nwoke ọhụụ. Onye a bụ oke enyi m. Aha ya bụ Maazị Rafael. Maazị Rafael bụ onye na-enyere onye isi ndị kọstọm aka. Nnọọ, ị batago na nkọlọ m. Anyị na-atụ anya na ọ ga-eji ọkwa ya wee nyere gị aka bupụta ngwa ahịa gị. ee nwanne mba maazị obi ya-adị m ụtọ nke ukwuu ma i nyere m aka bupụta ngwa ahịa m nsogbu adịrọ maazị Douglas achọrọ m ịfụ akwụkwọ i ji bubata ngwa ahịa chai ọ dịrọkwa ebe a abụ m ya n'obodo ee Maazị Douglas elezigo m anya na akwụkwọ ndị na-ebubata ngwa ahịa nọ n'ụlọ ọrụ anyị o nweghị nke nwe ihe ihe ọbụla gbanyere gị ama m na i sozi na ndị nnapụ nwanne kezi ka i si aka otu a Oji, Maazị Douglas Ọsọndụ, aka akparago gị. maka njem adịgboroja i ji wee na-egbu ndị mmadụ cha ndụ